bungwe la cdedi lalemba kalata bungwe la acb kuti lifufuze bungwe logawa madzi la lilongwe water board pa nkhani yokhudza mmene amaperekera ntchito yosamutsa mapayipi amadzi bambo wina wavomereza kubwalo la milandu kuti anapha abambo khumi oyendetsa njinga za kabaza mu nkhani za masewero timu ya karonga united yachotsa mphunzitsi wake wamkulu wa ku zimbabwe

Bungwe la Centre for Democracy and Economic Development Initiatives, Cdedi, lalembera kalata bungwe lothana ndi mchitidwe wa katangale la acb kuti lifufuze bungwe logawa madzi m'boma la Lilongwe pa nkhani yokhudza mmene limaperekera ntchito yosamutsa mapaipi a madzi pa ntchito yokonza msewu wa Kenyatta mu mzinda wa Lilongwe. Maripoti akuonetsa kuti bungwe la Water Board linapanga mgwirizano ndi kampani ya China Civil Engineering wa ndalama zokwana K5.2 billion kuti igwire ntchito yosamutsa mapaipi a madzi, mapolo a magetsi komanso mawaya a netiweki za lamya, ntchito yomwe ilinso mu mgwirizano omwe kampaniyi inapanganso ndi bungwe lokonza misewu ya Roads Fund Administration, wa ndalama zokwana K19 biliyoni. Mkulu wa bungwe la Cdedi a Sylvester Namiwa wati nkhaniyi ikungoonetsa poyera kuti pali anthu ena amene akufuna kuba ndalama za Amalawi zokwana K5.2 biliyoni. A Namiwa ati bungwe la Roads Fund linakakhala kuti likutumikira zofuna za Amalawi linakalepheretsa mgwirizano omwe bungwe la Water Board apanga ndi kampani ya Civil Engineering polemba bungwe la boma loona za kagulidwe ka katundu PPDA. Apa iwo ati bungwe la acb likuyenera kupanga machawi kufufuza nkhaniyi pofuna kuteteza ndalama za Amalawi. Mtolankhani wathu Lester Muhone anayankhula ndi a Sylvester Namiwa. Tapeza kuti a bungwe lomanga misewu la Roads Authority, bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board komanso kampani ina ya China Civil Engineering agwirizana apanga upo kuti abere a Malawi ndalama zokwana 5.2 billion Malawi Kwacha. E, ngati mukumbukira bwino, boma la Malawi kuzera mu unduna wa za mayendedwe ndi mtengatenga ndi mtokoma adapanga chiganizo choti akulisenso nsewu wa Kenyatta Drive, Kenyatta uh, Kenyatta Drive komanso Sharrar Drive kuti ufike zigawo za misewu itatu mbali ina, itatu mbali ina. Ntchito imeneyi adapereka ndalama zokwana 19 biliyoni ku kampani imeneyi ya China Civil Engineering. Ndiye chodabwitsa n'chonena kuti posachedwapa bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board anabwera poyera kupempha bungwe lija la PPDA kuti awaloleze kuti apereke contract ya 5.2 biliyoni ku kampani yomweyi imene ikumanga nsewu umenewu. Ndiye ife tinachita chidwi. Kodi kodi e, chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga nchani? Titakaona uh, zikuoneka kuti kampani imene akufuna aipereke aipatse contract idatchaja 5.2 billion pamene kuli makampani ena adatchaja ndalama zocheperako ndiye chidwi chija chitapitirira tinakapeza kuti ntchito imene akufuna kuti apereke ku kampani imene ili kale mu ndondomeko ya 19 billion ija kusonyeza kuti a Lilongwe Water Board angofuna kugwirizana ndi kampani ndi anzawo ena kuti atibere ndalama, abere amalawi ndalama zokwana 5.2 billion. Kuti mudziwe kuti chilipo chilipo nchifukwa chani amapereka ntchitoyi ku kampani imene inali number 4 kusiya amene anatchaja momvererako number 1 kusiya number 2 kusiya number 3 kukatenga number 4. Chimenechi ndichimene tikufuna kuti a Martha Chizuma alowererepo. Tikuyankhula pano talembera kalata kuti afufuze a. uh, Lilongwe Water Board afufuze uh, Roads Authority afufuzenso kampani imene ya China Civil Engineering mkulu woona kuti amalawi akutukuka pa chuma mu unduna wa zachuma Patricia Zimpita watsutsa mphekesera zoti ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa zothandizira anthu osauka zimalowetsedwa ndale

ndi osauka. Komabe, iwo ayamikira ndondomekoyi ponena kuti ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu osauka. Tinayankhula ndi a Patricia Zimpita kuti timve zambiri. Kutengera kafukufuku amene anapanga anzathu aku statistics, amanena kuti theka la amalawi mdziko muno ndi amene tinganene kuti ndi anthu osauka. Komanso tikachoka pamenepopo pa thekapo pakupezekabenso kuti pali kagulu kenanso ngati 20%, amenewo ndi amene akunenedwa kuti ndi osaukitsitsa kwambiri. Ndiye ntchito iyi yothandiza kuchepetsa kuvutika kwa anthuku, kwambiri timayang'ana amene ali kumunsi kwenikweni, ovutika kwambiriwo kuti asuntheko pang'ono, afikebe pa levulo ina. asachite kukhala ndi umoyo uja wovutikitsitsa kuti kusowa ndi chakudya chomwe pa tsiku m'moyo mwawo. Tikudziwa kuti pakali panopo a sapoti yambiri, chithandizo chambiri yogwirira ntchitoyi chimachokera kwa azinzathu a mayiko akunja komano ndi chinthu choti tikukamba pamodzi ndi mabungwe osiyanasiyana, mayiko osiyanasiyana kuti. ngati dziko tipeze njira zoti titha kumapeza ndalama thumba kuipeza kuikhazikitsa thumba loti lidziikidwa ndalama zimene kutsogolo kuno zizitha kuthandiza kuti ma ndondomeko imeneyi yothandiza anthu ovutikitsitsa idzitha kupita patsogolo osati kungodalira amabungwe kapena maiko amene amatithandiza mdziko muno.
Ndipo m'mawu ake, wapampando wa bungwe la misa Malawi, Teresa Ndanga, wayamikira atolankhani pa ntchito imene akugwira maka pobweretsa poyera mavuto amene akukhudza ndondomekoyi. A Ndanga ati zithandizira kuti cholinga cha ndondomekoyi chomwe ndi kusintha miyoyo ya anthu osauka chikwaniritsidwe. iwo akufotokoza. Pamakhala madandaulo kuti iyayi atolankhani amakhala kunena kuti akungolemba zimene eh, zili nkhani z- eh, zoyipa zokhazokha nditero eh, koma kwambiri tikamakhala kuti tikubweretsa poyera zinthu zimene zisakuyenda bwino pa ndondomeko yokhudza ndi social protection kwambiri chimene tikufuna ndichonena kuti dziko lathu lichite bwino pamapeto pake chifukwa timakhala ndi cholinga ngati dziko ngati tikupanga mtukula pakhomo ngati tikupanga aip ngati tikupanga zamalata Tili ndi cholinga, ndi cholinga chimenecho timafuna kuti chikwaniritsidwe. Koma ngati sitikulemba zimene zikulakwika, zipezeka kunena kuti zolakwika zija zongochitika komanso anthu m'dziko muno angopitirira kuvutika. Ifeyo ngati atolankhani tikufuna kunena kuti zimenezo zitasintha ndi cholinga chathu kwambiri. Katswiri pa zaulimi komanso zachilengedwe Patrick Kuyokwa, wati alimi m'dziko muno akuyenera kuyamba ulimi wa mapeyala ngati njira imodzi yopezera ndalama kusiyana ndi kudalira ulimi wa fodya. A Kuyokwa ati ulimi wa mapeyalawo uli ndi kuthekera kubweretsa chuma cha m'mayiko ena m'dziko muno ngati mapeyalawa atamatumizidwa kunja kwa dziko lino popeza mtengo wake ndi okwera kufika pa 3 dollars, ndalama ya ku America. Iwo atinso dziko lino lili ndi nyengo yabwino komanso kuti maboma omwe ulimiwu ungapindule ndi omwe kumalimidwa kale mbewu ya khofi. Mabomawa ndi monga Rumphi, Nkhata Bay komanso Ntchisi mwa ena. A Kuyokwa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Eric Norman Mkwaira. Ku Malawi kunoko tikamadalira ulimi tikamanena kuti malawi kudalira ulimi timanena kwambiri za fodya and pakali panopa mitengo ya fodya ikhala ngati kuti sikuyenda bwino nde pakufunika ulimi wina okuti ungathe kupikisana ndi ulimi wa fodya uja ndikumathandiza alimi kuti akhale ndi ndalama komanso kuti ziko likhale ndi ndalama nde pa ulimi umenewu pali ulimi wa mapeyala okuti alimiso atha kupanga kusiyana ndi kuti azingodalira fodya ulimi wa mapeyala uwu ndi okuti pali mtundu wina wa mapeyala amene amatchedwa hass and peyala limenelo limakhala lokuti chakunja chakechi ncholimbirako nde anthu ambiri amalikonda chifukwa kuti pansika ndiokuti anthu akumagula kwambiri nde ngati kumalawi kunoko mapeyala awo atha kulimidwa malo ambiri amene kuli kale ulimi mwina wa khofi chifukwa choti amafuna malo okuti ozizirako komanso okuti azikhalanso otentha pa mm, mwina ma degrees okwana 18 kuzafikira mwina 24 and ulimi uwu ndokuti mtengo wake mukawuzala umatenga zaka zitatu kuti uyambe kubereka ndiona kuti ndi ulimi woti utha kuthandiza chifukwa choti pakali panopa tikungodalira fodya kwambiri komano uwu ndi ulimi wokuti kunjako chipaso chimodzi amagulisa mwina 3 dollars
kumbukirani kuti nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku Radio Alinafe ndipo madzulo ano muli ndine monika chinyama lipiya tipitirire ndi nkhani zathu Bambo wina wa zaka 34 zakubadwa wavomera kubwalo la milandu kuti anapha abambo khumi oyendetsa njinga za kabanza za moto mu mzinda wa Lilongwe ndi kuwabera katundu wosiyanasiyana. Bamboyu yemwe akudziwika ndi dzina loti Blessings Life omwe anakonekera ku bwalo lalikulu la High Court anavomera kuti iye anapalamuladi milanduyi kwa Biwi mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mneneri wa polisi ya Lilongwe, A Hastings Chigalu watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti bamboyu ali ndi milandu ina itatu yomwe adapalamula kale m'mbuyomu. A Chigalu akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mercy Chimwala. Ku Lilongwe High Court kwayamba kulowa nkhani yokhuza kuphedwa kwa anthu a oyendetsa njinga za kabaza. Iwo akuyankha milandu imeneyi ndi a Blessings Life. Iwowa ndithu amakhala kwa Biwi ndipo milandu imeneyi akhala akupalamulira kumenekoko chimene amachita ndi kupanga hayala kabaza ah, kumagwiritsa ntchito njira zawo ah, za matriki kuti mwina akawaphe anthuwa ndipo iwowa mmene timawagwira nthawi imeneyoyo ankamatiuza kuti iwowa apha anthu oyendesa kabaza okwana 10 koma titatenga um, chi excavator uh, chimachini chija chimene chimafukula pansi tapita ku nyumba kwawo ifeyo ndithu ndi ena onse amene timagwira nawo ntchito zimene tidakwanisa ah, kupeza matupi atatu nde ah, ndichifukwa chake tikunena kuti ngati lilongwe polisi ah, tili ndi mafailo atatu milandu itatu yakupha imene tikuwayimba a blessing life ndiye anthu akudabwa kuti nchifukwa chiyani yekha mwina akuvomera kuti anapha anthu 10 anapha anthu 15 kana 19 uh, whatsoever ifeyo sitingatenge zimene zongomva zimene tilibe nazo umboni Ah, zimene tizikuti zimene zokukhoti sitingaphule nazo china chilichonse nchifukwa tikunena kuti tili ndi mafailo atatu ifa tizokuchokera pa mitembo itatu imene tidakapeza kunyumba kwawo titafukula milandu imeneyi ndithu akuluwa akhala akupanga ah, m'lilongwe muno mudatekeseka kuti anthu amati akapangidwa hayala kabaza ah, kumasowa mosadziwika bwino ndi ifeyo tidabwerapo tidapanga kafukufuku ndipo milandu imeneyi ikhala ikupitirira ifa imene wayamba mlandu umodzi umene iwowa A Paul Khalifa adavomera kuti adapalamuladi. A Blessings Lifa amachokera mudzi mwa Mphulu, mfumu yaikulu Ganya m'boma la Ntcheu. Bambo wina wa zaka 68, George Chimbweza m'boma la Dowa wadzipha kamba koti mwana wake wa mkazi anaphika ndiwo zopanda tomato. Mneneri wa polisi m'bomali, Gladson M'bumpha watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti patsikuli, anakangana ndi mwana wakeyu chifukwa sanaphike ndiwo zothira tomato ndipo bamboyi anachoka kunyumba kwake kulowera cha kumunda ndipo sadabwererenso. Tinayankhula ndi a M'bumpha kuti timve zambiri. A, Ndi zoonadi kuti bambo wa zaka 68 kuno ku Dowa a, wadzipha podzimangirira atakangana ndi mwana wake wamkazi. a bambo a george chimbweza anadzimangirira usiku wa lachiwiri pa 19 april mudzi mwa chileka kuno ku dowa Ah, ripoti yatisonyeza kuti asadzimangirire bamboyi anakangana ndi mwana wake wa mtsikana ah, chifukwa choti anaphika ndiwo zopanda tomato anthu ambiri akakhala ndi mavuto osiyanasiyana amangoganizira kuti basi angochotsa moyo wawo kapena kudzipha koma izi siziyenera kukhala choncho ngati ali mavuto ena ndithu apeze munthu kapena apeze upangiri woyenera cholinga choti nkhani izi zodzikhwezazi zichepe m'malawi munonso komanso kuphatikiza ndi ku dowa kuno a chimbweza amachokera mudzi mwa chileka mfumu yayikulu chiwere m'boma la dowa munkhani za masewero timu ya karonga united yachotsa mphunzitsi wake wamkulu wa ku zimbabwe a lazarus magaya kamba kosachita bwino kwa timuyi Mlembi watimuyi, Ramzy Simwaka, watsimikiza za nkhaniyi pomwe wati mphunzitsiyu walephera kuchita mgwirizano omwe adachita ndi timuyi kuti apambane masewero angapo kumayambiliro kwa mpikisano waukulu ndipo anatinso timuyi ikuyembekezeka kulemba mphunzitsi wakale wa timu ya Chitipa United, a Christopher Nyambose. Timuyi yagonja masewero atatu ndipo yafanana mphamvu kwa masewero atatu. Ramzy Simwaka anayankhula ndi mtolankhani wathu Jameson Joy Kalimba.
Ndikutsimikiza kuti tamchotsadi a Lazarus Magaya komabe kwenikweni ndi malamulo amene tinakhazikitsa kuti ah, kumayambiriro timuona after four after six games mabasa pa six game kuti awinepo pa game four koma chimene chachitika choti olo game imodzi sanawinepo ndi ah, yangoganiza kuti isiyane nayo ndi nkhani imeneyi tafikanso mapeto a nkhani zathu madzulo ano koma tisadasiyane nayinso mitu yake bungwe la cdedi lalembera kalata bungwe la acb kuti lifufuze bungwe logawa madzi m'boma la lilongwe pa nkhani yokhudza mmene inaperekera ntchito yosamutsa mapayipi ya madzi bambo wina wavomera ku bwalo la milandu kuti anapha abambo khumi oyendetsa njinga zakabaza munkhani za masewero timu ya karonga united yachotsa mphunzitsi wake wamkulu wa ku zimbabwe kamba kosachita bwino kwa timuyi izi ndi nkhani zomwe tinali nazo madzulo ano ndipo munali ndi ine monica chinyamalipiya ndikufunireni usiku wopambana